Masiku adasanduka masabata, masabata nawo nkusandulika miyezi. Alunguseja adakafunafuna mwamuna wake koma osamupeza. Tsiku lina akudutsa malo ena otchedwa Ali Yekha General Dealers adaona munthu wopenga, wa tsitsi losapesa, mamina ataumira tsaya lake lakumanzere ndipo mano ake atakutidwa ndi zinthu zooneka mwachikasu, mwina mobiriwira. Kabudula wake yemwe adali wong'ambika ankanunkha mkodzo womwe udanyowetsa kabudulayo. Cham'chifuwa mwakemo mudali chilonda chomwe mafinya osakanikira ndi phulusa ankangozitulukira. Mkute womwe udali ndere zokhazokha chifukwa chokhalitsa ndi kuwola, udali m'pepala la pulasitiki kudzanja lake lamanja. Kumanzere kwake kudali papaya lowola kwambiri, ntchentche zobiriwira ndi mphutsi zoyera zili nyakatunyakatu. Kabudula wake wong'ambikayo adaonetsa maliseche ake onse. Izi zidachititsa phwete ana omwe adakhala pakhonde la Ali Yekha General Dealers. Munthuyo dzina lake adali Atwabe Alikobala. Ankayang'ana mbali yomwe kudali ana omwe ankasekawo. Sadalinso munthu wosalabadira za ena monga momwe adalili asadadwale matenda osowetsa mtenderewa. Mkamwa mwake nthawi zambiri munkatuluka mawu aulemu ndi amtendere, ndipo mudasinthana ndi mawu otukwana. Nthawi zina mkamwa mwake munkatuluka mawu otukwana amayi ogulitsa ufa omwe ankamuyang'ana. Mwadzidzidzi Alunguseja adaima. Sadathe kukhulupirira zomwe adaona. miyendo yake idanjenjemera nagwa pansi abambo ndi amayi omuona adadabwa ndi zomwe zidamuchitikira mayiyo dzuwa linali likuswa mtengo pamene anthu osiyanasiyana ankapita kogula ufa ku malo amalonda osiyanasiyana njinga zopalasa zidali ponseponse mumsewu odutsa pakati pa sitolo zambiri sangakhale mwamuna wanga atwabe sizingatheke alunguseja adatero uku akulira kosatonthozeka anthu ena omuona adadabwa adadzuka napita komwe mwamuna wake atwabe adali dziko lonse kwa iye lidalibenso tanthauzo mwamuna wake adapenga mwadzidzidzi atwabe walakwanji kuti mphambe ampatse chilango chotere walakwanji kuti chauta asakhululuke ndiponso kuti asamganizire Pamene izi zinkachitika, Atwabe ankadya mkute uku akulowa mu msika. Pang'onopang'ono kasupe wa chikhulupiriro adapeza malo mu mtima mwake odzazidwa ndi mazunzo. Kuwala komwe kudalasa mtima wake kudabweretsa chikhulupiriro ndi moyo kwa Atwabe. Iye adamva kuti tsopano wabwerera momwe adali kale. Adali ngati munthu yemwe anali kuweruzidwa ndi anthu omwe adali osayenera kumuweruza. Adaona kuti mwayi wake kuti moyo wake upitirire wafika tsopano. ntchito yomwe ankayenera kugwira tsopano idali yodzitetezera basi kaya anthu ambiri amakhulupirira zoti iye adali ndi umboni wokwanira kudzipulumutsa ndi kulowetsa mndende omwe amafuna kumuyika m'mavuto kodi munthu nkupambana pa mulandu olimbana ndi anthu a mtundu wake angathedi mafunsowo adadula minyewa ya chikhulupiriro mu mtima mwake ndipo adagwidwa ndi alungusese a ziphinjo ululu woopsa udalowa mu mtima mwake ndi kukautsa utsi wa mkwiyo omwe sunkatuluka m'maganizo mwake mantha omwe pa nthawiyi adaachoka pang'ono adabwera ndi mphamvu zatsopano nkhondoyo atwabi ankaimenya yekha mwina sadali yekha sadafune kuganizira kwambiri zoti ali yekha nkhondoyi idali isanathe ayi nkhaniyi ndi mbiri yomwe sankafuna kuyimva yokambidwa ndi anthu ambiri a iwo ankanena mosinjirira kufuna kuipitsa mbiri yake yomwe adayimanga ndi maziko a umunthu wake pamene adali mlimi anthu adampatsa dzina loti mlerakhungwa popeza adadyetsa matupi ndi mizimu ya anthu ambiri adali ndi mbewu iliyonse mu unyinji wake ngati munthu wovina bangwe anthu adamutcha mulamba popeza ankavina ndi kutembenuka mochititsa chidwi koma nchifukwa chiyani mbiri yake yabwinoyi pano yayipiratu izi ndi zomwe atwabi sadamvetse apa chilungamo palibe nzosamveka komanso nzosakoma kuzimva ndipo nzopanda ubwino ndiponso nzosasimbika ndakonzeka ndikhulupirira titha kumapita tsopano alunguseje adauza mwamuna wake atwabi ankaoneka kuti tsopano wasokonekeratu adachoka ku mazangazime ake aja nazindikira kuti sadasukusule kumaso kwake adalinso osavala bwino ndisambe kumaso ndi kuvala chovala chooneka bwino adatero Atwabi. Mkazi wake adangoti kakasi kusowa chonena. Nkhope yake idaoneka yodabwa. Munthuyu si Atwabi yemwe ndinamudziwa uja? adaganiza motero Alunguseje. Momwe wasinthira ndi zoti munthu aliyense yemwe ankamudziwa sangamvetse. Kusinthaku kukadakhala kwabwino akadaimba nthungululu. Koma tsono izinso nziti? Adakumbukanso zomwe zidachitika usiku. Chifukwa chiyani ankazaza? Angakhale mantha sakadanena amene ali nawo. ndikhulupirira titha kumapita tsopano atwabi adayankhula ndi mawu apansipansi tsitsi lake lidali losapesedwa bwino malaya ake odula mikono obiriwira ankamukhala zedi dzuwa lidali litangotuluka kumene pamene mwamuna ndi mkazi adayenda mwakachetechete akupita ku siteji ya basi mbalame zinkatuluka uku ndi uku mu mkwaso omwe banjali linkayendamo masamba nawonso ankachita phokoso losangalatsa Mukukumbuka kuti munkayankhula mozadza kutulo usiku wathawu? Alunguseje adatero ndi timawu tachikazi tofewa. Mwina umalota ndiwe, Alunguseje. Mm, mvera ine! Unkayankhula ndi kukalipa uli mtulo? Ndati sindinachite zimenezo, ukumva, Alunguseje adatsindika mawu amenewa. Sindidayankhulepo kutulo chibadwireni, tsono sindingangoyamba lero ndi leroyi. Chauta akudziwa. Ndikudziwa zimenezi, koma. Ndati si ine mwana woti ndinganamizidwe ndi zilizonse za zii. Koma mawuwo ankamveka mvemvemve. Alunguseje, kodi sukumva? Ngati ndakulakwirani a Phiri, nkhululukireni. Ukuyeneradi kupepesadi ndithu. Koma ndipepesanji ngati ndikunena zoona? Izi Alunguseje adayankhula mumtima mwake. Adadabwa popeza mawuwo ankawamva akubwerezedwabwerezedwa. Pepesa, Mawuwo ankamusowetsa mtendere. Linali vuto lake kuti makutu ake adamva zomwe mwamuna wake ankabwebweta usiku wathawu. Ndikwera ndekha basiyi, adatero Arabi m'mutu mwake muli mosokonekera. Adanena izi atafika pasiteji pomwe anthu ofuna kukwera basi adali atasonkhana. Chavuta ndi chiyani, bambo? Ndanena kuti ndikwera ndekha basiyi! arabi adapita komwe kudali basi yomwe idali itayima alunguseja adasowa chochita ndi zonse zinkachitikazi akuganiza chomwechi mwamuna wake adalowa m'basi muja basi idauyatsa ulendo kusiya fumbi lili koboo mbuyo mwakemo atamusiya alunguseja adakhala pamalo paja odabwa ndi mafunso osowa mayankho patapita pafupifupi theka la ola basi ina idafika ndipo alunguseja adakwera adalephera kumvetsa chomwe mwamuna wake ankaonetsera khalidwe lachilendoli akutero basi ija idayamba kuthamanga liwiro la mtondo wodooka mpaka idafika pa siteji yoti iye atsike atatsika adapita kwa apongozi ake m'mudzi otchedwa chefuno uku adalandidwa ndi mama awechete imala omwe adali amayi a mwamuna wake arabi mwachita bwino mwabwera popeza mwana wanu itanditi ankadwala sabata yathayi monga mudamvera kodi arabi mwamuona kale adafunsa alunguseja uku akupukuta thukuta mwamuna wako sali kuno mwana wanga adati akubwera kuno mama awechete adafunsa mwamantha tidali limodzi kungoti iwo adakwera basi yoyamba adatero alunguseja mwachidule aa adati akufuna adzachite chiyani kuno mama awechete adafunsa uku nkhawa ikukulirakulira alunguseja adafotokoza momwe zinthu zidalili pakati pawo mama awechete adathedwa nzeru pomwe adamva zonse za nkhaniyi adameza mate nayimba m'manja ndi mantha adatsekula manja poloza kumwamba nati chilichonse khalidwe lititengere chiyenera kuvala chipewa Zoonadi mdipiti wa maliro unadutsa. Amayi mawere ali pa mtunda adalira momvetsa chisoni. Mitsinje ya misonzi idayenderera m'masaya mwawo. Amuna adabuula ndi chisoni. Nkhope ya Arabi idali yakugwa. Adaumirizidwa kuthandiza nyakwawa yomwe mchimwene wawo adamwalira. Dzina la malemu watisiyayo lidali Ndisamaleni. Umwenye Mwanenani Wakala linali dzina la nyakwawa yomwe mchimwene wake adamwalirayo ndipo lero nkhope yake idali ndi mizere ya chisoni. Anatsatira anamalira ndi nkhope yokhumudwa. Nduna zake zinkaonekanso zachisoni. Padali zozizwitsa zambiri zomwe zinkakhudzana ndi dzina la Ndisamaleni. Anthu ena ankati munthuyo adali mthakati koma izi anthu ankanena mwakabisira. Palibe akadalimba mtima kunena nkhaniyi pagulu popeza kudali ngati kuyatsa moto olusa pamene udalibe madzi ozimitsira. Chifukwa chomwe anthu ankaopera kutchula Ndisamaleni kuti ndi mfiti chidali choti anthu ankakhulupirira kuti mfumu siilakwa ayi. Ngati umwenye udali mfumu, mng'ono wa mfumu nayenso ndi mfumu motero sangatchulidwe kuti ndi mfiti ayi. Mphekesera inkati Ndisamaleni adauza mkazi wake kuti akadzafa adzatulukire padenga osati pakhomo ayi. Ngati anthu sadzatsatira izi, ndiye kuti mkaziyo adzadwala koopsa. Pamene adamwalira, mafuno ake sanakwaniritsidwe. Upile, mkazi wa malemu, adaiwala popeza Ndisamaleni adamwalira mwadzidzidzi asadadwale konse. Pali china chavuta m'mudzi muno, Umwenye adatero modabwa komanso ali wachisoni. Amayi olira aja adalekeza kaye ndipo adaoneka odabwa. Umwenye adamuyang'ana Atwabi uku thukuta lili chu-chu-chu. Mkwiyo wosasimbika udalengeza m'maso mwake. Gwero la kudabwako lidali mkwiyo wa Atwabi. Pa nthawiyi Atwabi anali atagona pansi ndi mantha. Anamfedwa onse anayang'anizana ndipo uthenga aliyense unamufika. Ukuganiza kuti ndi yemwe adapha Ndisamaleni? Ndaninso mfiti muno woposa iyeyo? Nthano yakoyi njopeka. Si nthano ayi koma zochita kuona ndi maso. N'chifukwa chiyani adali oyamba kugwa pansi kuposa wina aliyense? Ndi chifukwa choti Atwabi ndi nthakati. Ndazindikira tsopano chifukwa chiyani nthawi ndi nthawi amakonda kunyamula bokosi la maliro. Atwabi adamva anthu akukambirana nkhaniyi pamene ankadutsa nyumba ya Sapukundo usiku wina. Sapukundo ndiye adali otsiriza kuyankhula pamene mnzake Kudetiseke adakhumudwa ataona Atwabi akudutsa. Atwabi adayenda osaima paliponse mpaka atafika kwawo. adali okwiya popeza sabata imodzi yokha anthu pafupifupi makumi atatu adati iye ndi mthakati nkhaniyi idali ya nkhuru zedi anthu omwe anali pa aliyekha general dealers anadabwa kuona alunguseja akuyenda manja ali mmwamba kupita komwe kunali atwabi adamukumbatira kuti aliyense adziwe kuti akumukondabe amafunanso kumufunsa kuti nchiyani chinkamuchititsa mantha atwabi adalimbalimba kuti mkazi wake amusiye anthu ambiri adatsegula pakamwa kuli kudabwa poona zomwe zinkachitika atwabi adaluma mkazi wake mkazi wakeyo adalira ndi kumusiya pamene adamusiya chifukwa cha ululu atwabi adayamba kumuthidzimula mkazi wake ndi chiyani chimakuchititsa mantha alunguseja adapitiriza kumufunsa funso lakelo ngakhale mwamuna wakeyo ankamumenya ndikudziwa yemwe adapha mwana wako mdani wako weniweni ndi yemwe adakudyera mwana wako wamkazi Amadana nawe chifukwa iwe ndiwe namakwengwe kapena kuti khutchu. Anthu ambiri akudziwa kuti iyeyu ndi mthakati. Koma nkhaniyi osayankhulira m'chigulu popeza ndi m'bale wake wa mfumu. Anthu ambiri amaopa mfumu yanuyi popeza nayo ndi mthakati. Dziwani kuti nthawi yomwe Ndisamaleni adzafe zinthu zozizwitsa zidzaoneka. Tenga mankhwala awa ndipo ukakafika kwanu ukawasiye kuseri kwa nyumba yako. Ndipo ndikubetchera kuti palibe angadzakuseweretsenso. Adayankhula izi adali msing'anga maso akutali. Zaka zisanu zapitazo, mwana wamkazi wa Atwabi adamwalira mwadzidzidzi atalasidwa ndi munga m'munda wa mapira. Dzina la mwanayo linali Aboyaka. Malinga ndi zonena za sing'anga, yemwe adapha Aboyaka adali Ndisamaleni. Ndipo pamene Atwabi adakumbuka nkhaniyi adayamba kuvutika mu mtima. Palibe ndi mmodzi yemwe angamvetse izi, pokhapokha Alunguseja adakakhalapo pa mwambo wa malirowo ndi akadamvetsetsa. Atwabi samamvetsetsa zomwe zingamuchitikire, mantha akulu adamugwira. Nthawi zambiri mtima wake unkathamanga kwambiri ndipo izi zinkamusokoneza maganizo ake kwambiri. Munthu wina wamphamvu adafika ndi kumuleretsa a Lungusi aja m'manja mwa mwamuna wake yemwe mosakayika konse akadamupha ndi nkhonya. Mwazi udachucha kuchokera m'mphuno mwa a Lungusi aja. Atibi nayenso adatukwana aliyense adali pamalo paja. Ndipo adachoka ndi kumapita. Pamene a Lungusi aja adapita kwawo atakhumudwa ndi zibakera za mwamuna wake, adamva kuti bokosi la Ndisamaleni lapezeka kunja kwa manda ndipo thupi lake mudalibemo. Ndipo sing'anga yemwe adaitanidwa kuchokera kutali adati, Ndisamaleni adali mfiti.